ani fɛn gɛn ye ka bɔ ala ka hinɛ la an b'a ɲini masa ala fɛ k'an bɛɛ lajɛlen kisi sitanɛ tɔɔrɔ ma ala ma kɛla o la n'an bɔla yen an bɛ sinsin ni setigi ala tɔgɔ barikama ye ala min ye diɲɛ foroba nɛmatigi ye ni lahara nɛma kɛrɛkɛrɛn tigi lo an b'a ɲini ala fɛ diɲɛ nɛma lahara nɛma diɲɛ hɛrɛ lahara hɛrɛ diɲɛ kunnandiya lahara kunnandiya ka kafuni n'a bɛɛ lajɛlen ma ala ma kɛ la n'an bɔla yen an bɛ nɛma ɲini kɛ ala subahana wa taala fɛ ka kɛ a ka danfɛnw ka sɔn hɛrɛman kan n'o ye muhamadu mustafa ye a n'a soden sanimaw a soden sanimaw min n'olu kɛla silamɛya jɔnjɔn kɔrɔtabagaw ye ala kira kɔfɛ a soden minnu kɛla silamɛya fitinɛdaga nɔɔrɔ ye ala kira kɔfɛ an b'a ɲini ala subahana wa taala fɛ k'an don kira mohamɛd n'a soden sanumaw hɔrɔma la ala ma kɛla k'an b'o nun ma diɲɛ la k'an b'o nun ma lahara ala ma kɛla n'an bɔra yen an b'ala tanu ka ala barika la ka ala waleɲuman dɔn a ka nɛɛma kɔtigɛbali n'a ka nɛɛma banbali la a yɛrɛ ko de kurana kɔnɔ ko wa in taudu niimata lahi la tuhusuha ko ni aw y'ala ka nɛma jate cogo cogo a tɛ se ka jate ka ban o kɔrɔ de ye ala tando tando o mako bɛ ala tando la kosɔn ala ka jɔn ɲumanw a ye minnu kɛrɛnkɛrɛn olu ma tando cogo wɛrɛ sɔrɔ ala la olu ko dɔrɔn ko alihamudulilayi ala kuli hali ko ala kan ka tanu lahala bɛɛ la o kɔrɔ le juguman tɛ ala fɛ n b'a fɔ ala jalil awa jamil o la an b'ala tanu ko kura a ka nɛmaw la a ye nɛma min k'an ye n'o dɔ ye an ka danni nɛma ye n'o dɔ ye an ka silamɛya nɛma ye n'o dɔ ye kira muhammed salalahu alaihi wa alihi wa sallam ale n'a soden sanumaw olu dɔnni nɛma ye an'u tun yali nɛma an b'ala deli k'an sabati u ka sira kan ala ma kɛla o la an badenw an bɛ sigi min na an bɛ sunkalo sigi de la an bɛ sigi min na nin sigi nin tuma dɔ la an bɛ se ka tɔgɔ jumɛn la a la o de ye sunkalo kalanbulon sigili ye n'an bɛ se k'a fɔ arabukan na ko madarasatu sahari ramadan ko sunkalo kalanbulon an b'o sigi de la o la walanda min b'an bolo kɔrɔ bi o de ye an bɛ waati min na parce que ɲɛnamaya ko bɛɛ n'a waati lo silamɛya ko bɛɛ n'a waati lo ala yɛrɛ b'a fɔ kira mati salalahu alaihi wa alihi wa sallam kurana kɔnɔ ko wa zakirihum bi ayamila ko a ye mantonw kunnafoni ala ka donw na ala ka donw o b'ala ka sangaw de kɔnɔ n'i y'a ye a ko ala ka donw don bɛɛ ye ala ka don nka don kɛrɛkɛrɛnnen don ala yɛrɛ ka danni na a b'a fɔ kurana kɔnɔ kira mohamɛd ma salalahu alaihi wa sallam ko warabuka yakuluku ma ya sha wa yaktar ko mamadu i tigi ala danni b'a sago la sugandili bɛ a sago la o kɔrɔ ye ala ka danfɛnw na a ye danni kɛ a tilara ka kɛrɛkɛrɛli kɛ danfɛnw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye sugandiyali ani jɔyɔrɔw ye sabu danfɛn ka ca ba kɛmɛ ni mugan naani ye mɛ a ye ba kɛmɛ ni mugan naani ta k'o kɛrɛkɛrɛ k'o kɛ nabimaw ye ka ciden kɛmɛ saba ni tan ni saba k'o kɛrɛkɛrɛ o nabimaw cɛla ka tila ka ciden duuru fana kɛrɛkɛrɛ ciden kɛmɛ saba tan saba la ko n'olu ye ulul azumu ye ko cɛsiribatigiw donc o kɔrɔ le ala ka danni na kɛrɛkɛrɛliw bɛ yen ala ko kira ma ko danni b'ale ala sago la sugandili b'a sago la donc an bɛ kalo min na nin ye ala ka kalo sugandili dɔ ye n'o ye sunkalo ye kalo kelen min bɛ yen n'ala y'a ta tɔgɔ ma a ka kitabu jiginnen kɔnɔ n'o ye kuranɛ ye o de ye sunkalo ye

kabini kalo n'an ko rajaba kalo a filanan o ye zulukada ye n'an ko selifilacɛ kalo a sabanan o ye zuluhija ye n'an ko hiji kalo ni dɔw ko seliba kalo lahɔrɔma kalo naaninan o de ye muharamu kalo ye n'o ye sanyɛlɛma kalo ye ni dɔw ko jɔnminɛ kalo an b'ala deli a faamu ɲuman ala d'an ma o lahɔrɔma kalo naani ala y'o sugandi a tila ka na sunkalo fana sugandi a dama ma k'o bonya ni kalo tɔw ye ni ko damadama ye sabu a ye kalo tan ni fila ko fɔ kuranɛ kɔnɔ ko kalo tan ni fila bɛ ala yɔrɔ lahɔrɔma kalo naani b'a la mɛ a ye kalo min ta tɔgɔ ma ni k'a ko fɔ tasirihan o de ye sunkalo ye n'a b'a fɔ ko shahru ramadan lezi unzila fi kuran ko kuranɛ jigila sunkalo de kɔnɔ an b'o kalo de la an b'ala deli a sun ka nɔgɔya an ma ala m'a kɛra n'an b'o kalo la an b'o kalo waati dɔ de la n'o ye a tile tan laban ye n'an ka sigi bɛna boli o kan ala ye o tile tan laban min ko fɔ n'a b'a fɔ kuranɛ na yɔrɔ caman ko walifajiri walayali asiri ko walayali asiri layali asiri ko ne ala bɛ n kali fajiri la n'a ko fajiri ko walayali asiri ko ani su tan kuma dɔ la lɔnnibagaw bɛ ɲɔgɔn samasama layali asiri la dɔw ko seliba tile tan seliba tile tan fɔlɔ k'o su don dɔw ko ko sunkalo su tan laban don mɛ n'an ka y'a filɛ liaison dɔ bɛ walifajiri walayali ashiri ani suratu kadiri cɛ parce que fajiri kofɔla suratu fajiri daminɛna ni walifajiri suratu kadiri o taara laban ni fajiri ko de liaison dɔ bɛ a ni ɲɔgɔn cɛ ala ko walifajiri a bɛ taa fɔ suratu kadiri laban na

sunkalo su bɛɛ ɲɛnamayali la kɛrɛkɛrɛla bolofa bɛ sunkalo su tan laban kan i n'a fɔ a bɛ na riwayaw la cogoya min na ko ni sunkalo su tan laban tun sera ala kira mamadu sallallahu alaihi wa sallam ko a tun b'a cɛsiri a b'a yɛrɛ mabɔ a denbaya la a bɛ itikafu kɛ ka da mun kan sigi min n'an b'a la o kun dɔ kan su dɔ ɲinini la o kofɔ ka sunkalo bonya fɔ ka tila ka su dɔ kɛrɛkɛrɛ k'o latigɛ sunkalo kɔnɔna la ni ka o tɔgɔ da ko leilatul kadir leilatul kadir n'o ye suba ye bonya su a bɛ na kɔrɔ wɛrɛ la ko latigɛ su n'i y'a ta kɔrɔ dɔ la a bɛ suba yira sabu kobaw bɛ k'a kɔnɔ n'i y'a ta sira wɛrɛ la a bɛ se ka jɔyɔrɔ su yira n'i y'a ta kɔrɔ wɛrɛ la a bɛ latigɛ su yira ala y'o su min kofɔ a bɛ sɔrɔ sunkalo de kɔnɔ a bɛ sɔrɔ sunkalo waati jumɛn sunkalo tile tan laban an b'o sigi de la an b'ala deli k'an bɛn sen ma la ala ma kɛla k'an bɛn sen ma la ala ma kɛla n'ala kira b'a fɔ a ka hadisa la hadisa la

ko ale ala ye kurana jigi lailatul kadiri kɔnɔ kuma lasurunya ma n'an ko an b'a tafsiri walawala an tɛna se an ka laɲini ma ala ko ale ye kurana jigi lailatul kadiri la n'an k'o ye kurubi su ye dɔ bɛ se ka ɲininkali kɛ ko n'a fɔla ko ala ye kurana jigi lailatul kadiri la n'o ye kurubi su ye ko a dun fɔla ko kurana jigila ala kira kan sallallahu alaihi wa sallam a ka kiraya kɔnɔ ka se san mugan ni saba ma k'o kuma k'o ko bɛ faamu cogo di komi an ka sigi an ka laɲini tɛ kurana jigi cogo sigi an b'a fɛ ka kuma lailatul kadiri kan n'an ko an ka kuma kurana jigi kan laala an ka walada an tɛna se an ka laɲini ma an b'a fɔ bakurubafɔ la ani kuma lasurunya bolo ma dɔrɔn

a bɛ minɛ ibn abbas yɛrɛ ka riwaya dɔ la a ka fɔkan dɔ la ko kurana jigila ala kira kan sallallahu alaihi wa sallam ka na sankolo fɔlɔ la ka bɛn kurubi su ma a bɛ fɔ o su de ma ko a bɛ fɔ o jigili de ma ko nuzul ijimali n'o ye kurana foroba jigi kurana jigili ala kira kan sallallahu alaihi wa sallam ka bɛn silamɛya ko dɔw ma kɛlɛw kitiw ani jatiyaw ani ɲamariyakanw ani kumaniyakanw kurana ayaw jigili jigili ka bɛn waati minw ma a ye fɔ olu ma ko nuzulu atadiriji kira ka misiyɔn kɔnɔ a ka kira san mugan ni saba kɔnɔ kurana jigi jigila ka bɛn waati min ma o dɔɔnin dɔɔnin jigi a ye fɔ o le ma ko nuzulu a tadiriji an b'ala deli a faamuya ɲuman k'a d'an ma ala ma kɛla k'a d'an ma ala ma kɛla donc n'ala dun ko ale ye kurana jigin lelatul kadiri la ko lelatul kadiri khayru min alfi shahr ko lelatul kadiri n'o ye kurubi su ye n'o ye latigɛkobaw su ye n'o ye bonya su ye n'o ye kiti su ye ni tubabuw k'a ma ko la nuit de destinée ou la nuit de destin n'ala ko khayru min alfi shahr ko a ka fisa ni kalo ba kelen ye kalo ba kelen jumɛn o kɔrɔ le ɲuman kelen a kɔnɔ n'i ye ɲuman k'a kɔnɔ n'a minɛna ka bɛn sawaba ma a valɛri ka bon ni kalo ba kelen ɲumanya ye bimaana o kɔrɔ ye di n'i ye dɔrɔmɛ di ala ma ka bɛn lelatul kadiri ma i ye dɔrɔmɛ min di ala ma n'a bɛnna sawaba ma o valɛri ka bon n'i ka dɔrɔmɛ dɔrɔmɛ dili ye ala jati ma ka bɛn kalo ba kelen ma n'i nafila fana seli n'i bɛnna sawaba ma o su kɔnɔna la o nafila min n'i y'o seli n'i bɛnna sawaba ma o kɔnɔ n'i y'o nafila ɲɔgɔnna seli ka bɛn kalo ba kelen ma o su kelen ta nafila o valɛri ka bon ka tɛmɛ kalo ba kelen nafila kan ɲuman sira o sira an b'ala deli a faamuya ɲuman k'a di an ma ala ma kɛla k'a di an ma ala ma kɛla ala y'o di an ma kalo min kɔnɔ an b'o kalo le la ala y'o su fana latigɛ sunkalo waati min kɔnɔ an b'o waati le la n'o ye sunkalo su tan laban ye an b'ala deli a ɲɛnamayali k'a nɔgɔya an ma ala ma kɛla an badenw n'ala yɛrɛ dun y'a fɔ ale de ye kurana jigin ala de ye sunkalo fana wajibi an kan n'ala ko an ma an ma ko ale y'an kɛrɛkɛrɛ k'an bonya karamatan y'an kɛrɛkɛrɛ ni su kelen ye k'o bato o ka fisa o ɲumanya o ka fisa ni kalo ba kelen kalo ba kelen ɲumanya ye lelatul kadiri tɛ min kɔnɔ bon u b'a fɔ riwayaw la ko kalo ba kelen tuma dɔ la a bɛ taa bɛn san bi seegin ani kalo dama dama ma a fɔ san bi seegin ni saba san bi seegin ani saba ani kalo dama dama an b'ala deli a faamuya ɲuman ala d'an ma o la n'a fɔla nin cogo la a ka kan anw ma an kan ka mun kɛ an kan k'an jija ka nin su nin k'a ɲini k'a dɔn n'an y'a ɲini k'a dɔn k'a faamuya sɔrɔ an bɛ mun kɛ an bɛ nin su an b'a lahɔrɔma sɔrɔ cogo min na an kan ka o sira ta ni ala y'a nɔgɔya an ma an da bɛna se o ma an ka sigi kɔnɔna la a faamuya ɲuman ala y'a d'an ma a faamuya ɲuman ala y'a d'an ma o la ala kira mohamɛd sallallahu aleyhi wa sallam a fɔla ko ni nin waatiw tun sela a b'a ka denbaya a b'o sogo la n'a ɲɛnamayali ye ale yɛrɛ tun bɛ k'a misaliya fɔlɔ ye a bɛ k'a misaliya fɔlɔ ye n'an y'a jateminɛ a su tan laban na a fɔla ko su kelen ma latigɛ a kɔnɔna la mɛ su dɔw kɔni kɔrɔyala a kɔnɔna la su dɔw kɔrɔyala riwaya siraw fɛ min bɔla alakira muhamɛdi salalahu alayhi wasalam a somɔgɔ sanumanw yɔrɔ ka bɔ o mɔkɛ yɔrɔ n'o ye alakira yɛrɛ ye salalahu alayhi wa alihi wasalam n'o dɔ ye k'a daminɛ sunkalo su tan ni kɔnɔntɔnna ka taa se a su mugan ni kelen na ka taa se a su mugan sabanan baara dɔw laɲinina u kɔnɔ foroba baara ma ani kɛrɛkɛrɛ baara ma sabu sunkalo su tan laban a baara bɛ kafo ka taa baara fila ma n'u b'a fɔ o ma ko al amalu amma wal amal al khasa amalu amma bɛ yen n'o y'a foroba baara ye a foroba baara o ye baara jumɛn ye baara min bɛ yen n'o laɲinina dɔw la nafila la min bɛ kan ka kɛ sunkalo su tan laban kɔnɔ o ye amalu amma ye o ye foroba baara ye mɛ amalu musaraka o ye baara dɔ de ye baara min bɛ se ka kafu suw ni ɲɔgɔn cɛ amalu khasa n'o ye baara kɛrɛkɛrɛnniw ye o ye baara dɔ de ye min latigɛla su dɔ kɔnɔ kɛrɛkɛrɛ bolo ma n'o dɔ ye su tan ni kɔnɔntɔnna ye n'a dɔ ye su mugan ni kelenna ye ani su mugan ni sabanan sani an ka sigi ka wuli n'ala ye min nɔgɔya an ma an da bɛna s'o ma an b'ala deli k'an bɛn sawaba ma ala ma kɛla a faamuya ɲuman k'a di an ma ala ma kɛla k'a di an ma ala ma kɛla n'ala ko ale ye kurana jigin lailatul kadiri la ni lailatul kadiri a ko khayru min alfi shahr ko a ka fisa ka tɛmɛ kalo

dɔw ko mɛlɛkɛ dɔw don ala fɛ olu kɛrɛkɛlaw ni mɛlɛkɛw tɔw tɛ kelen ye dɔw ka kumakan fana na ko nɔ ko danfɛn dɔw don ko adamadenw tɛ jinɛw tɛ mɛlɛkɛw tɛ k'olu ye danfɛn kɛrɛkɛrɛnninw ye ala fɛ dɔnnibaga dɔw nana ko ruhu tɛ dɔwɛrɛ ye ko ruhu k'o ye jibirila le ye mɛ n'an y'a jateminɛ n'a fɔla ruhu ye jibirila ye tuma dɔ la o kuma ka surun sawaba la ka tɛmɛ mɛlɛkɛ wɛrɛ kan walima danfɛn wɛrɛw kan o la an bɛ an sinsin kurana aya dɔ de la kan k'o jate fɔ sabu ala ye kurana jigili fɔ min kɛ a ko ale inna anzalina fi lailati kadiri ko a y'a jigi kurana jigi lailati kadiri la a bɛ na aya wɛrɛ la suratu suwara kɔnɔ aya kɛmɛ ni bi kɔnɔntɔn ni saba

o jigila ni kuranɛ in ye e kira mohamɛd dusukun na jɔn de ye ruhu amini ye bɛɛ b'a dɔn jibirila o de tun bɛ jigin ni wayi ye ala kira ma salalahu aleyi wa ale wa salam depuis a bɛ gari hirayi la jibirila de tun bɛ jigin ala kira kan n'ala dun ko mɛlɛkɛw bɛ jigin ko ruhu b'a kɔnɔ an b'a dɔn ruhu nin a ka surun jibirila la ni mɛlɛkɛ tɔw ye a ka surun jibirila la ni danfɛn bɛɛ lajɛlen ye

i dusukun kan ka walasa i mamadu ka kɛ bagabagakɛlaw dɔ ye a bɛna fɔ suratu kadiri fana na ko ya ayuha mudasir kum fa anzir an b'ala deli a faamuya ɲuman ala y'a d'an ma n'i ye nin laɲini ye jumɛn ye fo nana ko tafsir kuran bil kuran ka kuran ta ka kuran kɔrɔfɔ n'an ko an bɛ taa o sira ma k'a yɛrɛ dɔn k'a y'a dɔn lafasa ni aya nin b'a yɛrɛ k'a fɔ ko ruhu min ko fɔla suratu kadiri kɔnɔ ko danfɛn wɛrɛ tɛ ko jibirila lo a faamuya ɲuman ala y'a d'an ma n'ala ko tanazalu malaikatu a laɲini ala yɛrɛ laɲini jumɛn a bɛ fɔ ko tatanazalu malaika luga mɔgɔw kɔni tafsiraw ko dɔrɔma a kana fɔ tatanazalu malaika ta fɔlɔ tigɛla li takfif donc tanazalu malaika tanazalu malaika nin a bɛ mɛlɛkɛw ka jigili caya le yira o su kɔnɔna la u bɛ jigi jigin ɲɔgɔn kɔ u bɛ jigin ɲɔgɔn kɔ tanazalu malaikatu wa ruhu fiha biizni rabbihim u bɛ jigin ni ala ka diɲɛ de ye n'a fɔra n'ala ka diɲɛ o bɛ jigin n'ala ka diɲɛ ye ka kɔrɔ a ko jɛni bɛ ko dɔ jɛn dilen b'o ma ni baara dɔ kɛli de ye nin su kɔnɔ biizni rabbihim donc u bɛɛ n'o ka mission u bɛɛ n'o ka mission biizni rabbihim min kulli amrin o bɛ jigin ni ko bɛɛ lajɛlen latigɛ ko bɛɛ ye min kulli amirin ko salamun hiya ko kisi bɛ nin su kɔnɔ hata matilayil fajiri fo ka taa se fajiri ma tafsirilɔnbaa dɔw ko n'ala ko hata matilayil fajiri ko fo ka taa se fajiri ma dɔw ko fo ka taa se ko bi lelatul kadiri fajiri ma dɔw ko non ko lelatul kadiri fajiri tɛ ko a bɛ fajiri jumɛn de ma o de ye selidenni sɔgɔmada fajiri parce que ala ko tana ko tanazalu malaika ko mɛlɛkɛw ka jigili tɛ tigɛ n'i y'o jigila lelatul kadiri la ka ban fo ka taa se selideni fajiri ma ko mɛlɛkɛw bɛ jigin nin bɛɛ bɛ sɔrɔ mun fɛ dɔnni sɛgɛsɛgɛliw ani tiɲɛ ɲinini siraw fɛ an b'ala deli a faamuya ɲuman ala y'a d'an ma a faamuya ɲuman ala y'a d'an ma n'an dun k'a faamuya k'a fɔ k'a fɔla ko lelatul kadiri ala y'o di an ma su kelen ko n'an y'o sɔrɔ k'a valɛri ka bon ni kalo ba kelen ye n'an ye dannaya sɔrɔ o la ka dannaya fana sɔrɔ k'a bɛ sɔrɔ sunkalo su tan laban de kɔnɔ an kan ka ɲini an man ka ɲini an kan ka ɲini a kan ka ɲini o sura yɛrɛ daminɛ b'o jɛnɛna o ni bɛ ala b'a fɔ ala kira ma yɔrɔ min na ko wa ma adiraka ma lelatul kadiri min nana ka ɲininkali nana o k'ala kira ɲininka de e b'a kalama min b'a kɔnɔ wa mɛ kira tɛ o anw de bɛ ka kalan sabu gundo tɛ ala kira mɔmɛdi ni ala cɛ i bɛna ɲɛ kɛ ko kira tun t'a dɔn a bɛ se ka kɛ a b'a dɔn mɛ ala b'a ɲininka o ala kɛ e ni ne ka faamuya kama nabi ibrahima ko ala ma ko ala ko n dɛmɛ i bɛ i bɛ su ɲɛnamaya cogo min na a jira n na ala ko o kuma k'i ma limaniya a ko la ko liyatuma ina kalibi ne da la ne na i mɛn nabi ibrahima ko ala ma ko ko ala i bɛ su ɲɛnamaya cogo min na a jira n na ala ko awalam tumin a ko di ko liyatuma ina kalibi mɛ n'ala ko kira ma ko i tɛ lelatu kadiri dɔn wa o ye k'e ni ne kalan de o i ma imam bakir alayhi salam dɔ y'a ɲininka ka ye ko ɛsike k'a fɔla ko lelatu kadiri dogola lelatu kadiri ko a dogola sunkalo su tan laban kɔnɔ ko ɛsike aw alubetu b'a kalama aw bɛ lelatu kadiri kalama aw b'a dɔn wa ko mɛ k'o t'a dɔn cogo di

ko ale ala ka kɔrana a durusibagaw bɛ yen a kalanbagaw bɛ yen a tafsiri kɛbagaw bɛ yen a sɛbɛbagaw bɛ yen nka cɛntabagaw bɛ yen jɔnni de ye kɔrana cɛntabagaw ye o de ye alubetu ye olu de bɛ k'a fɔ an ye ka bɔ kira mɔden nɛnkun kan n'o ye imam bakiri n dɔ bɛ k'a ɲininka ko mɛ k'olu tɛ se k'a lɔn cogo di k'o bɛ jigin layatu kadiri la olu de kan faamuya ɲuman ala y'a d'an ma n'olu tɛ yen bi imam mahadi de bɛ ajala farajahu sharif wa o tɛ se ka jigin dugukolo kan ka wuli n'o ma ziyara kɛ ni imamu ni kelen kelen bɛɛ la an b'ala deli k'an don hɔrɔma la ala m'a kɛla k'an don hɔrɔma la ala m'a kɛla n'ala ye nin su bonya a ka kan an kan ka su ɲini an b'an ka ɲini an b'an ka ɲini an kan k'a ɲini donc dɔw ko non ko su ma latigɛ ko an kan k'a bɛɛ ɲɛnamaya dɔw ko non ko dɔ latigɛla minnu k'a latigɛla alubetu ka riwaya la k'a daminɛ su tan ni kɔnɔntɔnnan na a ɲɛnamayali bɛ daminɛ su mugan ni kelennan a bɛ ɲɛnamaya su mugan ni sabanan alubetu ka riwaya la a b'a f'o ma ko lelatu kadiri al kubra ko kurubi su ba mɛ an taara riwaya wɛrɛ la dɔw ko k'a fɔra ko su mugan ni wolonwulanan nin o tɛ ko su mugan ni wolonwulanan an bɛɛ wulila k'o kɔni sɔrɔ yen ina wajadna alayha abana wa ina ala asarihim la muktadun an wulila k'an faw sɔrɔ o kan an fana b'a kan caman b'o de kan a faamuya ɲuman ala y'a d'an ma a faamuya ɲuman ala y'a d'an ma mɛ min b'an kabakoya dɔw bɛn'a fɔ mun kosɔn ala kun ala ma lelatu kadiri latigɛ an ye lama ɲɛnamaya mɛ ala tun bɛ se k'i salon latigɛ i ye o k'i bɛ san lon la i bɛ jurumu ko kɛ n'i k'ale bɛ sa sini i bɛ tubi ka taa ala ma ala tun bɛ se k'o kɛ mɛ a m'o kɛ ala ye bɛɛ la i laban dogo i la cogo min na pour que i ka cɛsiri ala bato la leyilatu kadiri fana dogola i fana la ten walasa i ka cɛsiri ala ɲinini la leyilatu kadiri dogokun ye jumɛn ye an k'an cɛsiri n'a tun fɔla ko su kelen nin ko sunkalo su nin k'o de ka bon ni kalo ba kelen ye an tun bɛ da sunkalo kɔnɔ ka sunɔgɔ k'o su fana ɲɛnamaya k'o fana sɔrɔ sabu ala y'an dan a b'an dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kan faamuya ɲuman ala y'a d'an ma faamuya ɲuman ala y'a d'an ma nin bɛɛ kun ye jumɛn ye an k'an cɛsiri mɛ minnu ko su mugan ni wolonwulanan don olu dɔw caman dalen bɛ o su ɲɛnamayali de kan olu bɛ tila k'a fɔ u ka riwaya dɔ la ko ala kira ko sallallahu alayhi wa sallam ko taharaw lailatal qadri fil ashril awakhir min shahr ramadan ko an ye kurubi su ɲini an ye kurubi su an y'a ɲini an y'a nɔbɔ sunkalo su tan laban kɔnɔ mɛ n'i le ko ala kira ko an ye kurubi su nɔbɔ sunkalo su tan laban kɔnɔ an ye kurubi su ɲini sunkalo su tan laban kɔnɔ n'i tɛ i ka ɲɛnamaya dan su mugan wolonwulanan ma i b'a dɔn i ka fɔta an'i ka kɛta a ma ɲɔgɔn sɔrɔ a fɔnna ɲɔgɔn kɔ a bɛ na riwaya wɛrɛ la abu dawud ka sira fɛ ko ala kira ko sallallahu alayhi wa sallam ko iltamisu lailatal qadri fil ashril awakhir min shahr ramadan ko an ye sunkalo makɔnɔ an y'a nɔbɔ an y'a ɲini sunkalo su tan laban na an b'ala deli faamuya ɲuman ala y'a d'an ma faamuya ɲuman ala y'a d'an ma o la nin kun ye jumɛn ye an bɛɛ k'an jija k'an cɛsiri ka nin su nin ɲini ka se k'a ɲɛnamaya an b'a deli a ɲɛnamayali ka nɔgɔya an ma ala m'a kɛla an y'a fɔ kuma lasurunya bolo ma an ko nin su nin bonyana ni ko mun ye ala y'a bonya ni ko kɛra ko saba ye

kalo ba kelen kan an t'a fɔ su tɔw waati sanga bɛɛ lajɛlen a nana bonya ni jumɛn ye tugun alfu shahri n'i y'a jateminɛ a kan ka taa bɛn sanji bi seegin san bi seegin ni saba ani kalo naani sanji bi seegin ni saba ani kalo naani ko n'i ye leyilatu kadiri sɔrɔ n'o ye n'an ko kurubi su ko n'i ye ɲumanya kɛ o su kɔnɔ ka bɛn sababa ma o ɲuman valɛri bɛɛ ka bon ka tɛmɛ sanji bi seegin ni saba o ɲumanya kan sanji bi seegin ani saba ni kalo naani sabu kalo ba kelen bɛ bɛn o de ma ani si m'o bɔ parce que n'a riwayaw la mɛ riwaya ninnu a dɔw bɛ c'est fondé a dɔw bɛ c'est pas fondé sabu n'u b'a fɔ ka caya sira saba de bɛ caman bɛ baze o kan ko sabu ko ala kira mohamɛd sallallahu alayhi wa sallam ko n'i y'a ye ala ye o ye kitabutigi dɔw ka kuma ye n'o ye sahaba dɔw ka kuma ye ko n'i y'a ye n'a ye leyilatu kadiri dila ala kira ma nin su kelen dila kira ma k'a y'a d'a ka mantonw ma k'a valɛri bonya ni kalo ba kelen ye ko sabu ko ala kira mohamɛd sallallahu alaihi wa sallam ko a yangana mantonw tɛmɛnenw si kan ka yanga a yɛrɛ ka mantonw si kan a y'a ye k'a fɔ ale ka mantonw si ka surun si jan t'o la ko ala kira ala kira setila a setila n'an ko a setila a degunna sabu kira mohamɛdi sallallahu alaihi wa sallam ale ka cɛsiri n'a ka hami bɛɛ o de y'a ka mantonw ka dondala ye a ka mantonw bɛ se ka kisi cogo min na ka wasa sɔrɔ cogoya min na komi ala yɛrɛ ko ten ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ko ala kira y'a ye k'a fɔ a ka mantonw si ka dɔgɔ ko a ko ala ma ko aa ko ala ko i ma si jan di ne ka mantonw ma ko ala ko non munna ko sabu ko ale y'a ye manton tɛmɛnenw ye si min sɔrɔ ale kira mohamɛdi ka manton tɛna o si sɔrɔ ko ala ko non n bɛna su dɔ d'i ma o su nin o valɛri bɛna bonya ni san waa kelen ye ni kalo waa kelen ye o su valɛri bɛna bonya ni kalo waa kelen ye lɔnnibagaw bɛna fɔ ko kalo waa kelen nin ale nana ale nana ka jate de di mais a kɔnɔna na an bolo waa kelen de ba kelen de ka ca ko ala nana ni ba kelen ka fɔ ko n'o tɛ ko a valɛri bɛ se ka bonya ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan ko jateda ba kelen fɔla ala waji taksir k'a caya an y'a ye k'a fɔ ko i n'a fɔ ko kalo kalo ba kelen u ka cayali ɲinɛ o ala b'a dɔn i b'a dɔn n'o jate le ye ko n'o tɛ a b'o bɛɛ lajɛlen sanfɛ sabu ala yɛrɛ bɛ kira ɲininka ko min na wa ma adraka ma lailatul kadiri est ce que dan b'o la wa dan t'o la kɔni dan t'o la ni kira bɛ dɔ dɔn a la ala bɛ tila ka kira ɲininka k'i b'a dɔn fɛn min b'a kɔnɔ tugun wa kabako la kabako tɛ an bɛ dugawu kɛ faamuya ɲuman ala y'a d'an ma k'an bɛ sababa ma ala ma kɛla k'an bɛ sababa ma ala ma kɛla o la n'ala y'o fɔ ala kira ma sallallahu alaihi wa sallam o kɔrɔ ye jumɛn ye an k'an k'an jija k'an cɛsiri mais mun ko ka ko kira mantonw si de yirala a la k'a ka mantonw si dɔgɔyala mantonw si dɔgɔyala min kɛ ko ala ko a ma n bɛna kalo waa kelen d'i ma o kalo waa kelen ye a bɛna fisaya i ka mantonw ma ko lailatul kadiri dila kira ma ka da o kan o ye dɔw ka daliluya ye dɔw bɛna fɔ non ko alajɔn dɔ de tun bɛ yen ko alajɔn dɔ tun bɛ yen an bɛɛ wuli an k'o histoire sɔrɔ yen ko ale bɛ muru ta ka kɛlɛ kɛ ka jihadu kɛlɛ kɛ ka kafiri kɛlɛ fo kalo ba kelen u tɔgɔ caman bɛ fɔ a la maa minnu ka denmisɛnya ka kalan kɛ teliya la waati min na a tun bɛ fɔ an ye ko cɛ dɔ tun bɛ yen ko sɛmunu gazi b'a dɔn bɛɛ t'a dɔn caman k'a histoire mɛn tɔgɔ bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ mais histoire bɛɛ ye kelen k'a ye k'a tun bɛ kɛlɛ kɛ ni ɲama ɲamɛ dagwara le dagwara k'a tun bɛ kɛlɛ kɛ n'o ye k'a ye kɛlɛ kɛ ka se kalo ba kelen ma ko ala kira y'o histoire fɔ a ka sabaw ye ko sabaw ko e mɔgɔ min sera ka kɛlɛ kɛ kalo ka se kalo ba kelen ma ka jiyadu kɛ ala ye ko sago mana to k'o baara ɲɔgɔn kɛ wa ko ala fana ka leyilatu kadiri di ala kira ma ko a y'a diya ka mantow ma o ka se ka dususuma yɔrɔ sɔrɔ o ye dɔw ka riwaya ye mɛ n'i taara alubɛtu ka riwaya kan n'o ye kira yɛrɛ so du sanuma olu ka riwaya ye o bɛ ko wɛrɛ de yira historique wɛrɛ de di min ni fila si tɛ kelen ye mɛ a ka ca la mɔgɔw da bɛ se nin histoire fila ma o da tɛ se o sabanan ma mɛ i tɛ se k'ale fana tiɲɛ sɔrɔ n'i ma don alibɛtu ka kalanbulon kɔnɔ n'o ye jumɛn ye n'o ye banu umeyatakaw manton jasiniw mun nana ka na silamɛya ɲagami ala kira kɔfɛ salala ali wasalam olu ye mara juguya min kɛ silamɛya tɔgɔ la ko jatida taala bɛn jatida min ma leyilatu kadiri fana dila ka bɛn o de ma mɛ a ka ca la i t'o mɛn hali n'i ko bani umeyata o lɔn tɛ samunu gazi min yɛrɛ bɛ kofɔ o ye o fɛ ko a ka kalo waa kelen kɛ kɛlɛ la a ka histoire yɛrɛ jɔnjɔnw a lɔn tɛ o bɛna fɔ a ye ko ala kira k'ala kira ye mantonw tɛmɛnenw si filɛ k'o si janyana a y'a ye a ka mantonw si ka dɔgɔ nin bɛɛ ye tiyatiribɔkan ni sirinakanw de ye i tɛ se k'a lɔn fo n'i ka kalan taala ɲɛfɛ an b'ala deli a faamu ɲuman ala d'an ma c'est pas fondé mais min kɔni fondénin don bani umeyata u ka mara ka se kalo ba kelen ma n'i y'o jatida ta n'i y'o jatida ta i bɛ taa sɔrɔ a bɛ taa bɛn nin yɔrɔ la ma cɔ cɔ cɔ sabu jate fu tɛ ala fɛ dɛ ni ala ko alifu sari alifu sari nin sigilen bɛ jate de kan o n'o tɛ jatidaw ka ca o an b'o de fɔ wa aso kula sayin adada ala ye dantigɛli kɛ k'o la min dɔ jatida ko tɛ tiɲɛ ye ni jatida ko tɛ tiɲɛ ye o taa dɔ ka nimoro ta o i k'a composer i ka dɔ bɔ a la n'a bɛ tɛmɛ n'a tɛ tɛmɛ i b'a dɔn n'i ye dɔ fana far'a kan ɛ n'i ye zoro kelen bɔ a la a tɛ taa a tɛ taa o a bɛ taa fan wɛrɛ fɛ ɛ n'i ye zoro kelen fana far'a kan a bɛ kɛ baara ye dɛ donc o kɔrɔ de o wa aso kula sayin adada alibusiya bɛ nɔfɔ gansan dɛ ala ko ina idata su na layi sina asara sara ko kalo jumɛn ala fɛ ko kalo tan ni fila a mɔgɔ si m'a fɔ tan ni saba c'est que jate nin fana sigilen bɛ ko dɔ de kan hali n'i kuranɛ suraw jateminɛ ɛ kuranɛ sura yɛrɛ kɛmɛ ni tan ni naani a sigilen bɛ jate de kan o kuranɛ suraw sura sura bɛɛ n'a aya dalen o ayaw fana sigilen bɛ jateyaw de kan o aya sigilen bɛ jateya de kan n'ala ko kalo ba kelen kalo ba kelen fana sigilen bɛ fɛn dɔ de kan mɛ an tɛ se k'o transformer o kalo ba kelen k'o transformer ka bɛn an yɛrɛ hakilina ma o o transformer ka bɛn ala ka dabada de ma nka bɛɛ b'a essayer n'a fɔ kalo ba kelen k'a ta ka histoire dɔ filɛ k'a bɛn o ma an ɲinɛna dɔ kɔ ko ala kira salala ale wa sallam ko a sigila k'a y'a ka mantonw si ka surun ko a kasila ko ala ko non n bɛna su kelen d'i ma min bɛ valeur bɛ bonya ni mantonw tɔw si ye dɔ ko non ala jɔn de la ye kɛlɛ kɛ san kalo waa kelen bon ala yɛrɛ kira ala kira y'o fɔ a ka sahabaw ye sahabaw ko mɛ a ye sango bɛ se ka n sɔrɔ wa ko ala ko non n bɛna su kelen d'o ma min valeur ka bon n'o ye bon i b'a dɔn nin kuma ninnu a kɔni bɛ ka fɔ mais c'est pas fondé kuma dɔla i tɛ ɛɛ kilo kɔni lɔn mɛ n'i kɔni mɔgɔ hakilima i bɛ se ka bɔrɔ fanin kɔni lɔn ala bɛ sababa ma hakili ɲuman ala d'a ma donc n'o su kelen nin n'ala y'o ni an na ala kira mohamɛd sallallahu alayhi wa sallam ale hɔrɔma kama a n'a bonya kama o kɔrɔ le jumɛn ye an k'an cɛsiri an k'a ɲini ala kira yɛrɛ an su a ɲɛnamayali la mɛ n'an bɛna a ɲɛnamaya komi a lɔnna ka ban a kan ka ɲɛnamaya o ala le ko a ka bɔn an bolo ala kira ko a ka bɔn an bolo ala kira y'a ɲɛnamaya ala kira y'an yamaruya n'a a ɲɛnamayali ye donc an kan k'a ɲɛnamaya cogo min na kira le kan k'o fɔ an ye an yɛrɛ hakilina t'o la kuma dɔrɔn an b'a fɔ k'an b'a ɲɛnamaya mɛ an kan ka ɲɛnamaya cogo min na n'an b'a lɔn a ma kɛ baara ye wa baara lɔ baara tɛ a kɛra baara ye o hakili ɲuman ala d'a ma k'an bɛ sababa ma ala ma kɛla karisa e tɛ le telefɔni ye n'i t'a mɛnɛ cogo lɔn min k'a d'i ma ale de b'a jira i la dɛ o tɛ an ko i taa telefɔni san ko catalogue b'a kɔnɔ o tɛ wa n'i t'a dɔn n'i bɛ fɛ ka dunya dunya dunya ala kira sallallahu alaihi wasallam ale ko ko ala ko an ye sun n'a ko ala ko an ye sun ko ala ko su kelen b'an bolo sunkalo kɔnɔ o bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na kira de b'o fɔ an ye kira dɔ fɔ wa aa kira de ko ala ko an ye sun ala kira de ko nɔ ko su kelen b'ala bolo o ka bon ni su bɛɛ ye ko ala ko de kurana kɔnɔ o su kelen bɛ sɔrɔ su min kɔnɔ kira de b'o fɔ an ye ni kira y'o fɔ an ye an kan k'o ɲɛnamaya cogo min na ala kira de fana b'o fɔ an ye kɛ o kɔrɔ le an yɛrɛ ka hakilina tɛ o la mɛ n'an y'a jate minɛ anw bɛ ka su ɲɛnamaya cogo min na ani ala kira ka laɲini est ce que fɛn kelen don fɛn kelen tɛ o k'i to an ka laadala lelatu kadiri n'a ɲɛna ko kulubisiw san silamɛya ka na ko caman tun b'a kɔnɔ mɛ hali bi n'i taara yɔrɔ dɔ la o ko bɛ yen o dɔn bɛ dɔw fɛ wala o tɛ dɔn bɛ yen dɔn bɛ yen hali dɔw yɛrɛ fɛ yen dagabolo dɔ fɛ lo yɛrɛ bɛ bɔ mɔgɔ dɔ fɛ yen dɔw ka lo bɛ yen olu bɛ silamɛya la olu ka lo bɛ juguya ka bɛn lo lo mhm. olu ka lo bɛ juguya ka bɛn lelatu kadiri ma olu fana ta sigilen o kan ko silamɛ ko silamɛya nana laada dɔ sɔrɔ yen k'a ma dɔw bɔ yen mɛ e ka e, loko kɔni silamɛya k'o bɔ yen dɛ a k'o bɔ yen donc ko caman b'a kɔnɔ n'i y'a jateminɛ n'o an b'a ɲɛnamaya cogo min na an b'a fɔ an b'a ɲɛnamaya mɛ a bɛ ɲɛnamaya cogo min na kira de b'o d'an ma n'an b'o sɔrɔ kira nɔ la ka ma sɔrɔ a ka somɔgɔw fɛ alayhim salam olu ye dantigɛliw kɛ a baaraw la an y'o de fɔ baaraw su tan laban nin kɔnɔ baara dɔ bɛ yen a bɛ f'o ma ko amalu ama amalu ama ye jumɛn ye su tan baara dɔ bɛ yen olu ka kun bɛ su tan de ma su tan baara ama de olu fo bɛ se ka kɛ su tan bɛɛ kɔnɔ o ye foroba baara ye mɛ baara dɔ bɛ yen olu kɛrɛkɛrɛnnen bɛ ka bɛn su dɔw ma mɛ i tɛ se k'o baaraw fana latigɛ dɔn k'olu dɔn k'o k'a cogo la n'i ma don alubɛtu ka kalanbulon kɔnɔ n'o ye kira somɔgɔw ye n'i y'a ye an b'a fɔ alubɛtu kira somɔgɔw tuma dɔ la a bɛ faamu cogo la kosɛbɛ to n'an k'an b'a fɔ fɔ cogoya wɛrɛ la mɔgɔ kana gɛlɛn o tɛ sɔn n'i ko sisan ko siyaw fɛ dɔrɔn a bɛ kɛ baara ye a tɛ kɛ silamɛya ye dugu dɔw kɔnɔ a faamuna n'i ko aa ko alubɛtu fɛ a bɛ kɛ tan ko siyaw fɛ a bɛ kɛ tan ko alibɛtu fɛ a kɛ tan a ko o tuma ko siyaw ni alibɛtu k'o ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kuma kelen na wa ale bɛ sɔn alibɛtu ta de ma ba a tɛ sɔn siyaw ta ma waati min na ale bɛ sɔn n'a fɔra ko alibɛtu ko ten mɛ n'a fɔra siyaw ko ten dɔrɔn se ka can tɛ a n'an y'o faamu ale la ka ban an b'a fɔ ale ye ko alibɛtu ko ten n'o ye kira somɔgɔw ye an b'ala deli a faamuya ɲuman ala y'a d'an ma a faamuya ɲuman ala y'a d'an ma olu b'a ɲɛnamaya ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ ala kira somɔgɔ ka taasira kan bari dɔ bɛna fɔ an ye ko mɛ ko a fɔla ko a bɛ su tan kɔnɔ ko mɛ ko aw dun ko a bɛ daminɛ su tan ni kɔnɔntɔn mɛ ko est-ce o bɛ su tan kɔnɔ wa ɛɛ sɛ n ko ni mɔgɔ bɛ voyage kɛ n ko i bɛ labɛn de ka taa voyage la mɔgɔ bɛ girin de ka taa voyage la wa a ka daminɛ su tan ni kɔnɔntɔn tɛ su tan ni kɔnɔntɔn n ko laɲini dɔ fana b'o fana b'o la a ka da kɛ sewosi mugan ni kelen laɲini b'a la ka kɛ mugan ni saba laɲini b'a la dɔw bɛna fɔ nɔn ko witiri witiri min b'a kɔnɔ lelatu kadiri ma a n'o bɛ bɛn a ma ko an k'a ɲini o kɔnɔ n'o de bɛ bɛn a ma a dɔn k'o bɛɛ tɛ se ka kɛ su kelen de bɛ ka ɲi mɛ taakidu bɛ kɛ dɔ kan o n'i taara riwaya alibɛtu fɛ o kan ka daminɛ tan ni kɔnɔntɔn mugan ni kelen mɛ o bɛ taakidu kɛ min kan o de ye su mugan ni sabanan ye o riwaya de fana b'o la o n'o b'a fɔ o su ma ko lelatu juhɛni ko cɛ dɔ tun bɛ ale bɔra bɔnda dɔ la ko juhɛna ale nana ala kira fɛ sɔlalahu alehi wasalam ka na kira ɲininka ale ye bagan marala ye ɲaamɛw ni sagaw b'a bolo fo ka taa se misiw ma en conclusion ale ye bagan marala ye a bɔ man di ka na madina dugu kɔnɔ n'o ye dugu kɔnɔna ye ko a dun fɔla ko sunkalo eh, lelatu kadiri n'o ye su kelen min n'ala y'o valeur bonya ni kalo ba kelen k'a bɛ sɔrɔ su tan laban kɔnɔ ko ale tɛ se ka na su bɛɛ ɲɛnamaya ko ala kira ye su dɔ latigɛ a ye a ye su dɔ fɔ a ye su kelen min na a bɛ se ka na parce que degun kama ko kira ye a gundoɲɔgɔnya a tulo kɔrɔ a kun ka to ko kira kumana a tulo kɔrɔ a b'a dɔn n'i kɔni mɔgɔ kɔni kumana mɔgɔ tulo kɔrɔ ka mɔgɔ mɔgɔ sigilen to yen ko min ma bɛn n'i sira kan a b'i ɲininka k'o kuma ko mun de tɛmɛna o ye adamadenya yɛrɛ nature ye ne yɛrɛ b'o kuma ko hubu sitila o ka di bɛɛ a n'i ka ko mun de bɛ sachet fin kɔnɔ mɛ ni gɛman na a t'i ɲininka ba a k'a ye ka ban hali n'i ye sɛ don sachet fin kɔnɔ n'a k'a lɔn sɛ don a b'i ɲɛ ko sɛ kulɛri jumɛn don fasa adamadenya hu sisila o de ye adamadenya yɛrɛ tanna ye adamadenya tanna n'o ye donc kira y'a ŋunuŋunu a tulo kɔrɔ hali fatima zara alayhi salam waati min na kuma le bɛ na ni kuma ye sani ala kira ka somayɛlɛma sallallahu alayhi wa sallam fatima zara tun bɛ ka kasi a tora kasi la ala kira y'a ŋunuŋunu a tulo kɔrɔ a yɛlɛla sahabaw y'a ɲininka ko kuma ko i tun bɛ kasi la sisan ko i yɛlɛla a ko ko kira ye gundo fɔ a ye k'a k'ale kana fɔ maa ye o gundo ye jumɛn o tun y'a ni kira cɛ de ye o mɛ o ko mɛ fatima zara de tun bɛ ka kasi sisan sisan fatima zara tun bɛ ka kasi de k'ale fa bɛ sɛgɛn na a bɛ dimi na a bɛ tɔɔrɔ la a bɛ degun na kira ale fa bɛ taa k'ale to mun na ale fa bɛna taa sa n'a fa taara ko min b'a sɔrɔ a b'a dɔn a b'o hami n'o fɛn na a fa ko a ma ko nɔn ko ne taanin kɔfɛ maa fɔlɔ min bɛ tugu n na somɔgɔw la o ye fatima zara ye kira ala kira fatunin kɔfɛ a sɔrɔ k'a fɔ u ye dɔw adamaden ka natiriw ye ala kira ko eh, cɛ ma min bɔra juhayni n'o ye arabu ye arabukɛ ye a ko a ma ko un ko cɛ a ko a ma a kumana a tulo kɔrɔ sahabaw y'a ɲininka ko ba ko non ko kira ko ale ma ko n'a ma se ka tile tan kɔnɔntɔnnan sɔrɔ madina kɔnɔ a ma mugan kelennan sɔrɔ ko a y'a gɛlɛya cogo bɛɛ lajɛlen na su mugan sabanan ko a ka se ka don madina i b'a ye ko dɔ bɛ yen dɛ ko dɔ bɛ yen o kosɔn n'i taara alibɛti ka taasira kan u b'a fɔ o su ma ka caya ko lelatul kadiri al kubra an b'ala deli faamuya ɲuman ala y'a d'an ma faamuya ɲuman ala y'a d'an ma foyi fana tɛ se ka tɛmɛ olu ta kan fɛn fɛn bɔra o ta kɔfɛ o bɛɛ ye dɔ wɛrɛ de ye komi ni ɲinan bɔra i fɔ ko ɲinan bɔra ɲinan ɲini dɔ wɛrɛ bɔra hali ɲinan ba kelen bɔra i fɔ ko dɔ wɛrɛ bɔra o ko fɔlɔ fɔlɔ de ɲinan ye fɛn fɛn fɔra alibɛti ta kɔfɛ a bɛɛ ye kuma wɛrɛ de ye ɔn n'olu ka min fɔ i bɛ min fɔ i jija k'i ta ye bɛn o ta ma so n'a ma bɛn o ta ma a bɛ kɛ kuma wɛrɛ de ye an b'ala deli faamuya ɲuman ala d'an ma n'o o o su mugan sabanan baaraw de b'o kɔnɔ o su mugan ni kelennan baaraw b'a kɔnɔ su tan ni kɔnɔntɔnnan baaraw b'a kɔnɔ alhamdulila komi deja an y'a faamu deja k'a fɔ ko waati dɔw latigɛla baara dɔw fana bɛ nin su kɔnɔ an bɛna an da se o baaraw ma n'o ye an bɛ se ka su ɲɛnamaya cogoya jumɛn na cogoya jumɛn na a nana riwayaw la ka bɔ ala kira mahamadu sallallahu alayhi wa sallam a n'a somɔgɔ sanumanw yɔrɔ ko ni su tan laban donna ni kuma o kuma n'an ye lelatul kadiri su ɲɛnamayali n'an y'a laɲini an y'an jija a su o su an k'an cɛsiri ka koli n'o fɔ an ko gran ablisiyɔn n'an bɛ se k'a faamu ni jɛnɛba kocogo faamuya ye a y'a fɔ ko ka jɛnɛbakoli kɛ jɛnɛbakoli bɛ kɛ waati jumɛn o ye tɔgɔ de ye koli bɛ kɛ janaba ko cogo de la n'o tɛ janaba koli kɔni tɛ i n'a fɔ a bɛ ko gusulu juma gusulu mɛti gusulu janaba a koli bɛ kɛ ko cogo kelen o mɛ koli bɛɛ n'a cogoya le donc i bɛna koli min kɛ o su kɔnɔ o tɛ kɛ janaba ko ŋɛniya ye a tɛ kɛ a bɛ kɛ ni ŋɛniya wɛrɛ le ye n'o ye surunya laɲini ye o ŋɛniya bɛ danna ala an bɛ k'a kɛ ka n ka se ka surunya i la ala an b'a kɛla le jurumu min bɛ n na a ko ka bɔ n na nɔgɔ min bɛ n na a bɔ yen ala an bɛna nin koli nin kɛ kurubatan nin ilayika n bɛ nin kɛla le ka surunya e ala la mɛ koli bɛ kɛ waati jumɛn o ye min laɲinina an fɛ n'i bɛna koli kɛ i y'i jija i ye koli nin kɛ ka kɔn fitiri ɲɛ bi maana i ka o don fitiri ni safo seli ni o koli n'o koliji ye ale koli bɛ kɔn n'a kɔni o koli bɛ kɛ koli bɛ kɛ ka kɔn lilatul kadiri fitiri ɲɛ walasa i ka fitiri ni safo seli ni o koliji ye baara tɔw bɛ sɔrɔ ka na o kɔfɛ an b'ala deli a faamuya ɲuman ala d'an ma a faamuya ɲuman ala d'an ma rakan fila fana ɲinina bɛɛ lajɛlen fɛ lilatul kadiri la an bɛ se k'a fɔ su tan laban kɔnɔ kɛrɛkɛrɛla lilatul kadiri la o rakan fila jumɛn ye o kɔrɔ de ye k'a daminɛ su tan laban na fo ka taa se sunkalo banda fɛ hali n'i bɛna lɔ ba kelen de seli su o su n'o ba saba de seli su o su i k'i jija k'i gɛlɛya jɔ fila bɛ yen o ye sɔrɔ i ka o su nafilaw kɔnɔna la i mana jateda fɛn o fɛn seli o jɔ fila i ka jija k'o sɔrɔ alul bayiti ka riwaya la o jɔ fila ye jumɛn ye jɔ kelen o kelen fatiya kɔfɛ i bɛ suratul ikilasi kalan siɲɛ wolonwula wolonwula jɔ kelen kelen bɛɛ la hali n'i bɛna jɔ ba kelen de seli layali kadiri minnu dantigɛla alul bayiti fɛ i b'a kɛ o su kɔnɔ i y'i jija hali i bɛna lɔ ba kelen de seli o su kɔnɔ i jija lɔ fila ɲini o sɔrɔ o kɔrɔ de ye jumɛn ye hali n'i ma se ka foyi kɛ i jija o lɔ fila kɛ o su kɔnɔ kuma yɛrɛ bakuruba fɔ l'o ye o kɔrɔ de ye o lɔ fila de ka gɛlɛ layilatu kadiri su kɔnɔ e ne ni ne mɛ mun de b'an bali ka o jɔ fila seli su tan laban kɔnɔ mun de b'an bali k'o kɛ bari i b'a dɔn n'i ye n'i kɔni ye li ni sukaro kɔni fara ɲɔgɔn kan a bɛ dɔ de bɛ fara a kan dɔ kɔni tɛ bɔ a la donc o la k'o jɔ fila o bɛ kɛ o su kɔnɔ ka taa n'i y'o jɔ fila kɛ ka ban salamu kɔfɛ i b'i jija ko i b'asafurula wurudi siɲɛ bi wolonwula o de ye yafa ɲini ye o de ye tubi ye ka taa ala ma maa kana kɛ nɛnkun tubi ye a ye kɛ ni jusukun tubi ye nimisa tubi i b'asafurula wurudi siɲɛ bi wolonwula mɛ asafurulayi wurudili siɲɛ bi wolonwula sika saba de b'a la fɔcogoya saba ni min nɔgɔyalen i ma mɛ n'i y'a fana bɛɛ kafu don a bɛ dɔ de a bɛ dɔ de fara a kan dɔ tɛ bɔ a la o a sika fɔlɔ ye jumɛn i k'a fɔ asafurula asafurula siɲɛ bi wolonwula walima asafurula wa atubu ileyi siɲɛ bi wolonwula walima atubu ilalayi atubu ilalayi siɲɛ bi wolonwula o tɛ baara gɛlɛn kɔni ye dɛ han nin ne ye baara foroba baara ye bɛɛ bɛ se ka min kɛ o n'o tɛ baara dɔw bɛ yen n'i ma kalan i tɛ se k'o kɛ fo n'i kafola mɔgɔ kalannenw ma an da bɛna se o baaraw fana ma foroba baara min bɛ yen bɛɛ bɛ se ka min kɛ koli kɔni o tɛ kunfin ko ye o tɛ karamɔgɔ ko ye bɛɛ kan k'o ɲɛɲini k'o kɛ layilatu kadiri koli bɛɛ kan k'o ɲɛɲini k'o kɛ ani cɛsiri yɛrɛ bɛ yan n'i ma dɛsɛ n'i ka su tan nin bɛɛ kɛ o koli la a ma ban wa o ye i yɛrɛ ka cɛsiri nɔ ye kɛ an'i ye cɛsiri min kɛ i b'o de fana sɔrɔ ala ko kira ma kumi layila ila kalila mais kira m'a kɛ kalilu yɛrɛ tugun dɛ a k'a bɛɛ de don ɲɔgɔn na ko kumi layila kalila nisfahu a tilancɛ da aw aw nkusu minhu dɔ bɔ a la aw aw zid alayi dɔ fara a kan mais kira y'a kɛ k'a kɛ fo ka taa se fo ala de ko tɔha ma anzalna alayka litasika a y'a fɔ ten a y'a kɛ k'a kɛ k'a kɛ ka jɔ nafila seri k'a seri fo k'a sen funu fo a muso ayisa b'a ɲininka ko mais ko ala ko a yafala i ka jurumu ma i ye min kɛ ka tɛmɛ kira yɛrɛ tɛ jurumu kɛ sango ka se yafa ma o ye ka ala b'o kɛla ka kira ka jɔnya de yira la ko i ye min kɛ n y'a yafa ala ayisa de bɛ k'a fɔ kira ma ten ko ala k'i ye jurumu min kɛ a y'a yafa k'i bɛna min kɛ a y'a yafa mais k'i bɛ seli cogo di fo ka taa i sen funu a ko di ko afala akuna abudan sakura ko o tuma ne t'ala waleɲuman dɔn wa i m'a mɛn k'a fɔ ala ko kuranɛ kɔnɔ la in sakartum la azidanakum k'ale ma ko n'aw ye waleɲuman dɔn n b'a jidi wa a bɛ ka ayisa hakili lajigi o aya la kuranɛ kɔnɔ sabu kuranɛ jigira ala kira de kan sɔlɔlahu alayi wa alihi wa salam a denmuso fana kɛla o misaliya fana ye a denmuso dɔ tun bɛ nafila seri n'o ye fatima zara ye alayha salam sayidatu nisa alamin min al awalina wal akhirin a bɛ dugawu kɛ a bɛ dugawu kɛ a bɛ dugawu kɛ sigiɲɔgɔn ye jɛɲɔgɔn ye bɛɛ ye dugukɛda bɛ se a bɛ taa dugawu kɛ a denbaya ye fo a denkɛ y'a ɲininka ko an ba ko e ta ye kabako ye dɛ ko i bɛ dugawu kɛ ka dugawu kɛ mɔgɔ minnu ye k'a k'i sigiɲɔgɔn ye ko anw minnu y'i denw ye ani i bɔnnaw k'i bɛna dugawu k'anw ye i ka nafila banda fɛ ko non non ko nin ye aw fa ka walanda ye ka di ne ma ko aw fa de ko ne ma ko al jari suma dari donc fatumata zara ka bato o man kan ka mɔgɔ kabakoya sabu a bɔla ala kira la sɔlɔlahu alayi wa alihi wa salam an b'ala deli a faamuya ɲuman ala d'an ma a faamuya ɲuman ala d'an ma donc n'an y'o nafila jɔ fila seri an kan ka wudiri min k'a kɔfɛ o de ye nin ye asafurula siɲɛ bi wolonwula walima asafurula wa atubu ilayi siɲɛ bi wolonwula wal atubu ilalayi atubu ilalayi n bɛ segin ka taa ala ma wa a kana kɛ nɛnkun fɔli ye sabu tubi fana an tɛ tubi bonda kan n'an k'an bɛ don yɔrɔ la an ka walada bɛna a bɛna lawasa kojugu n'o tɛ imamu ali kumana tubi bunda kan n'an k'an b'an da don o la i b'a dɔn k'a fɔ tubi fɔbaga ka ca nka tubi jɔn man ca sabu ala ko tubu ila layi tawbatan nasuhan ko a ye tubi ka taa ala ma tubi jɛlen na sahaba dɔ ye ala imamu ali ɲininka nin aya la ale kila ale nimisala o a k'a lɔn ko ja ale yɛrɛ ma tubi ta aa ko tawba ye tiɲɛ ye mais ko tawbatun nasuhu ko ale m'o faamu imamu ko imamu ali ko k'o le ye kɔnɔna jɔn kunnandiw ka tubi ye ala ko a ye tubi ka taa ko tawbatan nasuhan sahaba cɛ ko n'i y'ala ko tawbatan nasuhan ko sɛ ko tɔgɔ min k'ale ko tiɲɛ don ko nafigiya tubi bɛ yen ko nafigiya tubi bɛ yen tubi yɛrɛ yɛrɛ bɛ yen ala an bɛ sahaba ma ɛ sahaba dɔw ma tubi ala kira ma k'a to yen wa ko kira an ka min k'an t'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ kira t'a dɔn ma se ka kan wa tɛgɛ tawba nasuhu tun tɛ tubi ma jɛ tubi ma jɛ an b'ala deli k'an ka tubiw jɛ ala m'a kɛla k'an ka tubiw jɛ ala m'a kɛla o la an bɛna baara ninnu fɔ ko waati koronna parce que bi walada jɔ nin yɔrɔ la min fɔla a faamuya ɲuman ala d'an ma a faamuya ɲuman ala d'an ma an ko baara min fɔla nafila kɔfɛ an bɛ ko i bɛ kurana ta ka k'i damakasi ni kurana ye layilatu kadiri la k'i damakasi n'a ye kɛcogo fila b'a la kɛcogo fɔlɔ o ye foroba baara ye i mana n kalanna ma kalan bɛɛ bɛ se k'o kɛ maa filanan n'i ma kalan i tɛ se k'o kɛ o de ye ka tawasuli kɛ ni kurana ye i ka kurana ta mais n'i b'i jija a ye kɛ kurana ye kurana sura kɛmɛ ni tan ni naani bɛ sɔrɔ min na

o tɛ donc ko i y'i jija kurana sura kɛmɛ ni tan naani bɛ sɔrɔ min kɔnɔ i b'o kurana ta i b'a bila i ɲɛfɛ k'i damakasi a la ka tawasulu kɛ n'a ye fo tɔgɔ sununa i ka kan na ala kurana de bɛ ne ɲɛfɛ nin kurana jigila i ko ala ko k'e kurana jigin sunkalo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛn bolo ma lilatu kadiri su la ala kurana de bɛ n bɛna n damakasi a la ni kurana ye jurumu de bɛ ne la ala a yafa kurana kosɔn hami bɛ n na a nɔgɔya kurana kosɔn ainsi de suite o y'a ye o y'a a foroba baara ye bɛɛ bɛ min kɛ maa filanan alibɛtu ka bulon kɔnɔ o ye tawasulu wɛrɛ de ye o bɛ ta i bɛ kurana de ta ka wuli ka jɔ ka kurana dayɛlɛ k'a da i kunna k'i damakasi ka duwawu kalan ka duwawu kalan ka tawasulu kɛ ni alibɛtu ye ka tawasulu kɛ ni kurana ye k'i fɛko fɔ ka sɔrɔ ka fatiya ta an b'ala deli a faamuya ɲuman ala y'a d'an ma a faamuya ɲuman ala y'a d'an ma o la n'i ye tawasuli kɛ kɔnɔ yɔrɔ la k'i ye ziyara kɛ imam useni kan n'o ye ala kira mɔden ye salalahu aleyhi wa sallam an bɛ ka lilatul kadiri foroba baaraw de fɔ ten bɛɛ bɛ se ka min kɛ o ziyara ye jumɛn ye i ye foli bila ka taa imam useni ma mun foli surunman ye jumɛn ye asalamu ala hussein wala ali ibn hussein wala awlad hussein wala sahabu hussein n'a y'a fɔ wala arwahi lati halat bifinayi sen o y'a surunman ye donc kana kɛ n'u bɛna a fɔ ko mɛ mun kosɔn a bɛ foli bɛ ka taa ziyara kɛ imamu seni na a t'a kɛ tɔw la o y'a ye mɔgɔ min tɛ tiɲɛ ɲini na ɛn n'i ko mun na an b'a kɛ alubɛtu de ko k'an ye ziyara kɛ ka taa imamu seni ma o mɔkɛ de ko k'an ye ziyara kɛ ka taa a ma e bɛ n'anw ɲininka i bɛ t'olu de ɲininka kɛ m'an t'o kuma fɔ o dalili de fana bɛ yen o olu yɛrɛ alubɛtu olu de bɛ tun bɛ ziyara kɛ imamu seni na hali n'olu yɛrɛ wulila bi n'o ko o bɛ layilatu kadiri ɲɛnamaya o b'o yɛrɛ to yen ka ziyara kɛ imamu seni na o mɔcɛ kumakan don mɛ ni faamu kɔni dɔgɔyara ko ilimu kalil fitina ni faamuya dɔgɔyara ni lɔnni dɔgɔyara kaban a bɛ kɛ fitina ye tuma dɔw lɔnni bɛ bonya yɛrɛ ka sababu kɛ fitinɛ ye a bɛ fɔ de ni faamuya dɔgɔyara de wala u b'a fɔ ko ilimu kalan ko faamu kalil ni lɔnni bonyana ni faamu dɔgɔyara a fitinɛ bɛ bonya donc an ye ziyara kɛ imamu seni na o su kɔnɔna la o ziyara bɛ an bolo n'o ye alubɛtu ka sira ye o ziyarajanw bɛ yen an y'a surunman de fɔ ala kisi kɛ imamu seni ye kisi kɛ imamu seni denw ye ala kisi kɛ sahabaw ye imamu seni ka sahaba gɛlɛnw mun y'o kɔnɔna diya ye ka sa imamu seni tɔgɔ la silamɛya tɔgɔ kɛba kan ala ka kisi k'o bɛɛ ye o de ye a ziyara surunman ye an b'ala deli a faamuya ɲuman ala d'an ma an ka nin baara min nafila min fɔ ka nasafula min fɔ ka tawasulu min fɔ ni kɔnɔ ye ka ziyara kɛ imamu seni kan ale bɛ kɛ n'a nɔgɔyala i ma i b'a kɛ su tan laban nin kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kɛrɛkɛrɛ la min dantigɛla su tan ni kɔnɔntɔnnan alubɛtu ka riwayaw la su mugan ni kelenna ani su mugan ni sabanan i b'a kɛ o kɔnɔ o de bɛɛ bɛ se ka min kɛ foroba la baara min fana bɛ yen n'o latigɛla nin ye duwawu o sira ye sura dɔ fana kɛrɛkɛrɛla alubɛtu ka riwayaw la n'a fɔra ko riwayaw o de ye kuma min minɛna ka bɔ kira muhamadu salallahu alayhi wa sallam a n'a soden sanumaw na sura dɔ fana dantigɛla min bɛ kalan layilatu kadiri su kɔnɔ ani duwawu dɔ fana dantigɛla alubɛtu fɛ min bɛ kalan o su kɔnɔ ni yangana ninnu kan i bɛna lɔn ko i bɛ fu de kan i b'a dɔn k'an bɛ min na laada bolo ma kɛ ko tiɲɛ tɛ parce que an ma deli foyi la an wulila kɔnɔ min kɔni ye ni su tan ni su mugan wolonwula sera depi anw yɛrɛ ka dɔgɔ an bɛ teliya la an karamɔgɔ bɛ darisi d'an ma an bɛ taa la an bɛ hadisiw kalan musokɔrɔbaw ni cɛkɔrɔbaw bɛna wariw d'an wariw d'an ma kalan ɲɛna kalan ɲɛna an ma dɔrɔn n'o kɔ han suba dɔw yɛrɛ bɛna a kɛ tuguni ko an y'a kɛ su tan laban ko an y'a kɛ nafila seli ko tahajudu o tɛ wa laada fana ye n'an ka manda don la ko bɛna can bolo wala dɔw bɛ k'o kɛ ko su tan laban na ko suba seli ala ala ma suba seli fɔ sunkalo kɔnɔ ala ye suba seli fɔ ala kira ɲɛna ka sɔrɔ sunkalo tɛ o wa mina layli fatahajad bihi nafilatan tahajudu fɔra ala kira ye ka sɔrɔ sunkalo tɛ o nka ni ne ma se ka tahajudi kɛ kalo wɛrɛ la ko sunkalo si t'a lama ko ka tahajudi kɛ ala ala ɲinibagaw ala jɔn ɲumanw olu ka tahajudi bɛ senna ka sɔrɔ sunkalo tɛ ɛ wa mina leyli fatahajadi bi nafilatan liyatu kadiri ma fɔ yi dɛ a ma fɔ liyatu kadiri la dɛ o ma jigin liyatu kadiri la dɛ kɔnɔ jigila mais o laɲini ma kɛ ala kira bɛ k'o kɛ liyatu kadiri la donc k'a fɔ suba seli de kan ka kɛ an kan ka sigi n'an k'an bɛ don an ka walida bɛ tiɲɛ parce que baara in yɛrɛ a kɛra tiyatiri ni manamanako de ye mɔgɔw bolo parce que imamu imamu dɔw b'abidjan hali n'abidjan tɛ imamu kelen bɛ se ka misiri duuru kɛ n'a ka lɔ fila seli ni mɔgɔ ye misiri na a ye bɔ a bɛ taa misiri ka taa lɔ fila wɛrɛ se n'a ye lɔ fila seri a bɛ taa kɔfɛ a bɛ k'aw misiri la mɔgɔ kɔnɔ k'a bɛ ka taa taara misiri wɛrɛ la a ma kɛ baara ye i b'a la k'a fɔ ko ni tiɲɛ ka jan an tɛ k'a lagosi mais baara b'a kɛcogo de bolo seli ye tiɲɛ ye mais n'a ma k'a kɛcogo la n'i ye seli lagosi ala t'a fɛ alezina hum salatum sahun walezina hum yuraun ala yɛrɛ kɔni seli nka ko fa wayilu limusɔlini ko n'an bɛna mɔgɔw ka seli lagosi an bɛna mɔgɔw ka fɛn kɛ tan tahajudu ma fɔ ala kira ye k'a pereperelatigɛ sunkalo dama la tahajudu ɲinina ala kira fɛ kalo bɛɛ lajɛlen na kɛrɛkɛrɛ la sunkalo ma n'i fana ma ɲɛ a kɔ k'i b'a kɛ a k'a kɛcogo la an b'ala deli faamuya ɲuman ala y'a d'an ma donc sura mun kofɔla a kɔnɔ liyatu kadiri kɔnɔ a sura dɔ ye jumɛn ye suratu ankabut suratu ankabut n'o ko ma français la ko sourate l'araignée o kalanni laɲinina liyatu kadiri kɔnɔ a filanan suratu rum n'o ko surat des romains romains ka sura o kalanni laɲinina a kɔnɔ a sura sabanan suratu duhan n'a bɛ f'o ma ko sourate la fumée o kalanni laɲinina ani suratu kadiri yɛrɛ laɲinina liyatu kadiri su kɔnɔ n'o ye kurubi su ye k'a ba kelen kalan liyatu kadiri su kɔnɔ ɛ mɔgɔ bɛ se ka t'o la ka yɛlɛ sira kan an ladala ni k'an ka liyatu kadiri yɛrɛ filɛ an fɛ an ka jamana ninnu na farafinna yan mun n'a su sera an bɛ su bɛɛ de ban yala la dɔw yɛrɛ bɛ delila ka yala a y'an sɔn fi sabililayi ko suba sela an kɔni b'o de la denmisɛnninw bɛ bɔ fan bɛɛ cɛ tɛ muso sifan lɔn muso yɛrɛ tɛ cɛ sifan lɔn a bɛna muso ye ko an kun taara an taara marcory aa ko an kun bɛ denw ko k'an kun taara yopougon fan yɛrɛ aa ko an kun bɛ treichville bon an kɔni wulila ka min ye o don mɔgɔw de fana bɛ senna dɛ mais ko fana kana fɔ liyatu kadiri de bɛ ka ɲini sen kan de ala bɛ saba ma hakiliɲuman d'an ma an ko nɔ ko nɔ k'i bɛ se k'i ta kɛ caman kɛ dɔw ko nɔ k'o b'o ta kɛ ni wajibi de ye a n'i b'a kɛ ni wajibi ye min kan ka kɛ o fana fɔ kɛ a n'o tɛ dɔwɛrɛ tɛ fɔ a la o liyatu kadiri su e yɛrɛ ɲumanna sunkalo mugan wolonwula su i kun bɛ liyatu kadiri ɲagami a la i bɛ taa sigi wɛrɛ wɛrɛ t'i fɛ n'i ka nin kɛ i ka sun bɛ tiɲɛ n'i ka nin kɛ sun bɛ tiɲɛ an karamɔgɔw tun b'o fɔ sunkalo kɔnɔ la mɔgɔ sunna ka ban n'i ye walada kɛlɛ o ye i b'a dɔn k'a fɔ a ko ɲɛnamaya la mais e bɛ ka kɛ ni wajibi min ye wajibi yɛrɛ tɛ wajibi yɛrɛ t'a sen kan yɛrɛ o bɛ taa sigi ko bɛ suratu kadiri tafsiri la wajuli la a bɛɛ ye kɔlɔsi dama kan kuranɛ jigila yan fɛ a don tan a bɔ tan a bɛɛ ye kɔlɔsi a si ni sababa tɛ kelen ala bɛ sababa ma mɛ tagalen ɲɛfɛ nin bɛɛ bɛna ban sabu mɔgɔw b'o yɛrɛ kalama mɔgɔ kalamaga de cayala mɔgɔ hakilima de cayala diɲɛ yɛrɛ sɛgɛ ani diɲɛ yɛrɛ gini fɛ bɛɛ ɲɛ yɛlɛla sisan hali min tɛ diinɛ la n'i ye nkalon tigɛ a b'a fɔ cɛ ko ne kɔni tɛ silamɛ ye dɛ mɛ nin tɛ cɛn ye ka sɔrɔ silamɛ tɛ ɲɛgban ɲɛgban ni kɔnɔnafili a ka bɛɛ ɲɛ yɛrɛ n kana ma kana bɛɛ ka cɛn lɔn an b'ala deli faamuya ɲuman ala d'an ma hali silamantɔ kuma bɛ kuma la n'i y'a fɔ historiquement chrétien ɲɛna a y'a fɔ vraiment mon frère moi je suis pas musulman mais ce que tu viens de là je crois pas o kɔrɔ de ye a bɛ baara kɛ ni hakili ye il travaille avec sa raison an b'ala deli faamuya ɲuman ala d'an ma ko an y'an jija sɔrɔ kɔnɔ siɲɛ ba kelen an b'ala deli k'o nɔgɔya an ma ala ma kɛla o y'a ye sura mun dantigɛla ko k'o kalan leyatul kadiri su kɔnɔ kɛrɛkɛrɛ bolo ma fo mugan sabanan na fo mugan sabanan kɛrɛkɛrɛ bolo ma n'an bɔla suraw ka côté la an bɛna duwawu dɔw fana dantigɛla alubetiw fɛ duwawu ka ca o o ye duwawu dɔw dantigɛ k'olu kɛrɛkɛrɛ ka bɛn leyatul kadiri su ma n'o ye kurubi su ye a bɛ kumalasana bolo ma a dugawu dɔ ye jumɛn ye o de ye dugawu jawusani kebiri n'an ko tangana duwawuba jibila jigira ni duwawu min ye ala kira kan sallallahu alayhi wa sallam kɛlɛ dɔ kɛlɛ dɔ senfɛ n'i y'o fɔ tuguni ko aa k'o kuma ko ko duwawu jawusani kebiri ko k'a kɛla kuranɛ de ye wa k'a fɔla alubeti fɛ ko duwawu ko ko jibila jigira kira kan ni duwawu dɔ ye jibila ma jigin ko parce que ko jibila jiginna ni kuranɛ ko kuma ko kuranɛ kɔ a tɛ o n ko jibila tun bɛ jigin ni kumakan wɛrɛ ye kira kan ko ko wɛrɛw la mission wɛrɛw la o mɔgɔ tɛ mɔgɔ ɲagami o la o ɛ jibila ka jigin ni duwawu ye ala kira kan est ce que o ye koba ye wa o bɛ se ka na ni fɔɲɔgɔn ye kuranɛko la wa a ko jibila jiginna ye kɛlɛli la kɛlɛ guwanna kira ye nɛgɛ duloki don a la a nana ka na ni duwawu ye ko ko a ye nin minɛ nin kɛ ko nin bɛ wasa ka bɔ nɛgɛ duloki ma a ka sahabaw y'a ta k'o yɛrɛ tanga a ka somɔgɔw y'a ta k'o yɛrɛ tanga hali bi mɔgɔ min b'a ka somɔgɔw ka nɔ la u ka taasira kan hali sini olu b'o duwawu ta k'o yɛrɛ tanga sabu duwawu kafuni bɛ ala tɔgɔ ba kelen de ma laadala an bɛ min mɛn ka caya ko ala tɔgɔ ye bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn ko wa lillahi asmaul husna an bɛ kun bɛ an ka caman kɛ a kalan na mɛ lɔni bɛ ne a tasira don ɔ hali jawusan kɛbiri kɔnɔ ba kelen de dantigɛla ko ba kelen o ye kuma de n'o tɛ ala tɔgɔ ka ca o ye o ala n'a fɔra ala tɔgɔ nin bɛɛ ye ala mankutu de n'o tɛ ala tɔgɔ yɛrɛ kelen de tɔgɔ kelen ma o de ye allahu ye kɔnɔnafili masa o kɔfɛ dɔwɛrɛ tɛ yen fɛn fɛn bɛ na a kɔfɛ a bɛɛ ye sifatu ye a bɛɛ ye mankutu ye mɛ hali bi minnu yɛrɛ ko bɛ kuma ala ko la ka kuma ala kan olu tɛ fara ko la bɛɛ na ismu zati wa ismu sifa o tɛ sifa sifa o sifatu ni ala yɛrɛ ka ismu zati lɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ala bɛ sababa ma hakili ɲuman ala d'an ma o kuma dɔ la ko waladaw ko ca n'i tɛ min yɔrɔ la i tɛ se k'o yɔrɔ fana fɔ so n'an k'an bɛna an da don isimu zati ni sifati fana la tuguni ko bɛ tiɲɛ bolo o t'an o t'an ka laɲini ye ala an bɛ sɔrɔ a ba ma duwawu jawusani kabiri a laɲinina alibɛtu fɛ k'a kalan laɲini ko caman b'a kɔnɔ u ka degeli walew la fo u b'a laɲini an fɛ ko an ka sɛbɛn kasankew kan an ka sɛbɛn an ka ko a b'an latanga ka bɔ ko caman ma ɛ duwawu bɛ jigin k'a di kira n'a somɔgɔw ma ko a y'a latanga n'a ye ko kɛlɛda la o duwawu b'ale kɛ a ye le min ko i ye alibɛtu ka kalanden ko i ye alibɛtu ka kalanbulon kɔnɔ k'i bɛ alibɛtu ka taasira kan ɛ ni e ma se k'o duwawu ta k'i yɛrɛ tanga o t'i yɛrɛ ɲiniko ye wa i ɲiniko ye ɲiniko tɛ ɛ kɛra ni bala ye t'a la alibɛtu kama ko an k'a sɛbɛn kasanke kan ko n'an y'a sɛbɛn kasanke kan ni limaniya dafalen ye ko a ka ca la ko an bɛ tanga ka bɔ kaburu tɔɔrɔ ma mɛ o kasanke kɔni bɛ alibɛtu fɛ a bɛ alibɛtu ka kalandenw fɛ min bɛ alibɛtu ka taasira kan a b'o fɛ nka kasanke kelen kɔni tɛ se ka don bɛɛ la illa man ata laha bi kalbin salim alibɛtu yɛrɛ bɛ yen dɔw ko an ye siya ye an bɛ alibɛtu ka taasira kan o bɛɛ tɛ nin kasanke yɛrɛ sɔrɔ ka don o bɛɛ t'a sɔrɔ ka don nka mɔgɔw de bɛ yen an b'ala deli k'an fara o mɔgɔw kan ala m'a kɛla k'an fara o mɔgɔw kan ala m'a kɛla an tɛna fɔ k'an b'an da don jawusani kabiri valɛ la ka tɛmɛ n'a kɛla an da tɛna se duwawu tɔw ma a duwawu filanan o dɔ ye jumɛn ye o de ye duwawu kumɛli ye duwawu kumɛli bun ziyad o ye duwawu ye imam khidiri nana ni duwawu ye imam ali ma alayhi salam riwayaw la ni imam ali y'o duwawu ta k'a izinu di a ka kalanden ma n'o ye kumɛli kumɛli bun ziyad a nahayi imam ali de y'o duwawu izinu di imam kumɛli ma n'o damina ka taa ko duwawu kumɛli duwawu kumɛli bun ziyad imam ali de y'a di a ka kalanden ma a y'a izinu d'a ma i n'a fɔ an yɛrɛ ka laada la i b'a fɔ ko i ye wurudi le minɛ i karamɔgɔ bolo cogo min na walima ko i y'a tɔgɔ cɛn ta i fa bolo walima ko i ye nin minɛ i mɔkɛ bolo kumɛli ye duwawu minɛ

donc imam eh, imam ali alayhi salam a ye duwawu di kumɛli ma ko a k'a cɛsiri duwawu fɛ donc duwawu fana kalanni laɲinina lailatul kadiri la an b'ala deli a faamuya ɲuman k'a d'an ma ala m'a kɛla k'a d'an ma ala m'a kɛla a duwawu dɔ ye jumɛn ye min ka kalan duwawu mujir a duwawu bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ mafati jinani kɔnɔ mafati jinani kɔnɔ o mafati jinani fana i t'o sɔrɔ yɔrɔ si fo i taara alibɛtu ka kalanbulon na fo n'i taara alibɛtu ka jamakulu mɔgɔw fɛ hali n'i y'a sɔrɔ yɔrɔ la n'i ma taa dayagani sɔrɔ i t'a can sɔrɔ duwaw mujiri o dɔ ye jumɛn ye latanga duwaw a b'i tanga ka bɔ fantanya ma a b'i tanga ka bɔ bana jugu ma a b'i tanga ka bɔ jahanama ma n'i ko a bɛ tanga ka bɔ jahanama ma n'i tora fantanya la yan jahanama dɔ b'a la dɔ t'a la dɛ duwaw mujiri b'a bɛɛ de kɛ ɛ jahanama o ye lahara ko de ye o a b'i latanga diɲɛ la ka bɔ bana jugu ma ka bɔ fantanya ma ka bɔ ɲɛguwan ma duwawu mujir o kalanni laɲinina lailatul kadiri su kɔnɔ duwawu fana kalanni laɲinina kɔnɔ duwawu abu hamsati sumali n'o fɔ ma ko duwawu sahar sɛw pasi sunkalo la o kɔni laɲinina k'a kɛrɛkɛrɛ ko an y'a kalan lailatul kadiri la n'o tɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ alubɛtiw ka sira kan o caman cɛsirilen bɛ u bɛ nin kalan sunkalo saharu bɛɛ la caman b'a kalan ka kɔn suguri dun ɲɛ dɔw b'a kalan ka la dɔw bɛ wuli k'a kalan dɔw bɛ u b'a kalan dɔw bɛ suguri dun donc ni e ma se k'o sɔrɔ kɛrɛkɛrɛ bolo ma k'i jija i ka jija k'a kalan lailatul kadiri su kɔnɔ duwawu abu hamsati sumali n'i y'o duwawu fana kalan a kafolen bɛ fɛn caman de ma yafa ɲini duwawu kɛnɛya ɲini duwawu diɲɛ hɛrɛ lahara hɛrɛ tubi makarikan caman de bɛ o duwawu kɔnɔ duwawu min laɲini an bɛna duwawu laban ni duwawu min ye waati ma o de ye duwawu tawasuli k'an damakasi ala kira muhamadu salalahu aleyi wa sallam n'a se kun sanumanw tɔgɔ ye k'a ɲini ala fɛ ala ka se ka an bɔ o ninnu ma o dugawu fana bɛ an bolo n'o dugawu kɛla kɛrɛkɛrɛ ye o lazimina an ma tarata su tarata su tarata su tarata su an b'o dugawu kalan k'an damakasi ala k'alubɛtiw don an ni ala cɛ an makow la k'a ɲini ala fɛ ala k'an to o kama n'i y'o dugawu fana valɛ nɔ t'a to yen parce que ala alubɛtiw imamu tan ni naani don n'i taara n'a ye isuma bonda la a bɛ taa bɛn mɔgɔ tan ni naani ma ɛ fɔ imamu tan ni fila imamu ye tan ni fila n'i taara n'a ye isuma bonda la a bɛ taa bɛn mɔgɔ tan ni naani ma n'i kira ni fatima zara fara a kan o b'a kɛ tan ni naani n'i ye o fila bɔ a la k'a ta imamuya bolo kan a bɛ kɛ tan ni fila bon tan ni fila n'o tan ni naani o bɛɛ fana sigilen bɛ adadu dɔ fana kan o ma kɛ ten fana gansan ala ko kalo tan ni fila bɛ ala fɛ imamu ye joli ye imamu ye tan ni fila la ilaha illallah harifu ye joli tan ni fila imamu ye tan ni fila muhamadu rasulullah harifu tan ni fila imamu ye tan ni fila est ce que gansan tɛ o est ce que gansan don ala masaba ma hakili ɲuman la d'an ma donc olu imamu sigilen bɛ tawidu de kan adadu in sigilen bɛ tawidu de kan n'i k'i bɛna bɔ tan ni fila k'i b'a kɛ tan ni naani ye tan ni naani fana bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ sira wɛrɛ la n'an b'o ta sira surun na dɔrɔn ala tɔgɔ la n'i taara ta ala tɔgɔ dɔ bɛ ko wahabu n'i k'o adadu bɔ o bɛ taa bɛn tan naani ma a sɔnni masa donc n'i bɛ sɔnni kɛ i bɛ ala ka sɔn fɛ i damakasi maa tan naani de siga t'a la ala b'a kɛ n'i k'a fɔ ala y'a kɛ o kelen o kelen kosɔn ala b'a kɛ mais i tɛ se k'a fɔ mɔgɔ tan naani ma ko ala y'a kɛ mɔgɔ tan naani kan o k'ala t'a kɛ ɔn i bɛ se ka perese dɛ walima ala y'a latigɛ sira min kan i m'o sira lɔn faamuya ɲuman ala y'a d'an ma faamuya ɲuman ala y'a d'an ma leyilatul kadiri duwawu mun fɔla n'o kɛrɛnkɛrɛnna su mugan sabanan na nin y'o duwawu ye a bɛ se ka kɛ ni ala y'a nɔgɔya mɔgɔ min ma i ka limaniya ani i ka cɛsiri degré fɛ su saba nin kɔfɛ ne b'a ŋaniya ka ka ni duwawu nin ani sura mun kofɔla nafila mun fɔla k'a kɛ su tan laban bɛɛ la o ye yɛrɛ ka laɲini o y'i ka cɛsiri yɔrɔ ye a ma deli ala bɛ sababa ma mɛ dɔw yɛrɛ b'a fɔ nɔn ko leyilatul kadiri ko tiɲɛ yɛrɛ tɛ ko ni tiɲɛ kun don ko ala tun b'a yira n na mais saya saya ye tiɲɛ o tiɲɛ tɛ i bɛ sa i tɛ sa de mɔgɔ sala min i salon yɛrɛ la i tɛ se ka sigi wa ne yɛrɛ ka saya ko can tɛ ko mun na ko parce que ko n ka salon na k'ala ma fɔ n ɲɛna a ni salon sera ni tiɲɛ ni can tɛ b'a la ala an bɛ sɔn a ma ɔ ko leyilatul kadiri ko can yɛrɛ tɛ ko kira yɛrɛ n'a somɔgɔw ma se ka dan tigɛ ko ala ma dan tigɛ ko est-ce que can don wa ɛ e ka salon ma latigɛ o ni i ni o ni tɛ sa kelen tɛ dɛ ɛsi kelen don donc o bɛɛ ye kunnagɛlɛyakanw de ye ni donc fɔ an b'ala deli faamuya ɲuman ala y'a d'an ma hakili ɲuman ala y'a d'an ma vraiment ala tun ka min nɔgɔya an ma nin sigi nin na n'o tun ye ka ɲɔgɔn kunnafoni sunkaloba nin kan kɛrɛnkɛrɛnya la a su tan laban kan ani kɛrɛnkɛrɛn bolo ma su kelen b'a kɔnɔ n'o ye leyilatul kadiri su ye n'ala kira ye a ɲini an fɛ ko an ye min ɲɛnamaya ala ye min su kelen min di ala kira ma ko a ni a a ka mantonw na k'o kɛ suba ye an tun bɛ ka kuma o su de kan baara min kan ka k'a kɔnɔ fana ala ka min nɔgɔya an ma an k'o lase an b'ala deli a waleya ka nɔgɔya an ma ala ma kɛla a waleyani kɔfɛ k'a sara di an ma ala ma kɛla a sara dini kɔ an ma an b'a deli k'an n'an kanuɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen bɔ a ko nun ma ala ma kɛla sunkalo tɔ yɛrɛ labanko ɲuman ala y'a d'an ma k'a laban ma ni kɛnɛya ye ala ma kɛla k'a laban ma ni jurumu kafari ye ala ma kɛla an bɛ gan minnu fɛn fɛn b'an na an b'a deli k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya o la an bɛ t'o yɔrɔ la ka dugawu ɲini an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɛ a k'an ji a ka hinɛ a k'an sama dugawu la an fana bɛ dugawu k'a ye ka foli kɛrɛnkɛrɛn k'a ye an tun bɛ sunkalo de la ka bɛn 2021 sunkalo ma o tɛ ni ka bɛn sunkalo le premier mai 2021 an ka bi sigi nin kɛla ka bɛn o de ma an b'ala deli a mɛntulo ɲuman ala y'a d'an ma a mɛntulo ɲuman ala y'a d'an ma a waleya ala y'a nɔgɔya an ma ala y'o kɛ kira bonya kosɔn a n'a somɔgɔw bonya kosɔn sɔlu ala rasul an bɛ t'o la fana ka dugawu fana kɛ an karamɔgɔ ye n'o ye seku umaru sawadogo ye sabu an b'ale de ka kɛnɛ kan yan an b'ale de fɛ yan a ka marikazi kɔnɔ a ka jɛn kɔfɛ a n'a ka yɛrɛmajigin kɔfɛ a n'a ka kɔnɔnajɛya kɔfɛ an ye an bɛ dugawu ɲini a fɛ an bɛ dugawu fana k'a ye a bɛ nin baara min na ka sabati a kan ala ma kɛla a ye bonya min fana la an kan ani ka dannaya min la an kan k'a dannaya kun an ma ala ma kɛla an bɛ to yen ka dugawu kɛ an balimacɛ fana ye